Mosafuna kutayitsana nthawi, tatiyeni timvere zimene wayankhula Bon Kalindo lero pa 31 May. Lerotu wang'alula za ma MP a opposition amenetu akuonetsa kuti akuchita support mcp. Kodi ma MP amenewa ndi ndani? Ati analonjezedwa chani? Tatiyeni tionere, musayiwale kupanga like, comment komanso subscribe. The DC Lero pa 31 May 2025 ndikufuna ndichenjeze iwe makamaka iwe osusuka iwe amene sumaona kuti icho nchoyipa umangoona ngati china chilichonse nchabwino ndikuchenjezeni inu amene mukumayitanidwa ku state house ndikumakadya limodzi ndi purezidenti ndikumalandira ndalama ndikumakugwadirani ndikumakupemphani chifukwatu nkhani yaikulu ati anthu akapita kumeneko akumakagwadiridwa ndi president kumaapempha kunena kuti chonde chonde inu mafumu ndi amene mmakhala ndi anthu pamene mwadya mipunga iyi mwalandira ndalama izi mupite kumuziko mukaauze anthu kunena kuti ine ndine wabwino ngakhale ena akundinena kuti ndine okuba Koma chonde auzeni anthu andivotere ndipo July yemweyi mafumu nonse mulandira ndalama zochuluka tikuenjezerani ndalama komanso ma arrears akakhala maziphunzisi ndiye ndi anthu ofooka ndi kale akuiwalira kunena kuti. akhala zaka zambiri asanachitidwe promoted lero promotion yongopangidwa ngati anthu ali mu stadium kungwauza kuti takuchitani promote nonse promotion imene mukuyenera muyidabwe inu amaziphunzitsi ndi amene dzikoli muti muligulise masalary anu ndi ochepa mukamapanga zanuzo ndikumadya inu ma TA kumeneko Mukamalandira ma 80,000 inu ma TA, mafumu ang'ono ang'ono ma 50,000, inu ma ziphunzitsi ma 50,000, kumakagona mma hotel, ena akuchita kumabweretsa ndi zibwenzi ndi zibwenzi mabanja awiri, room ina uko mkazi, room ina uko, zakudya za ku ma hotel a ku Mangochi zitakusambwisani, muziwe kuti ameneyo ndi nyenga and infact zimene zikupangikazi ndi chinyengo chija chimatchedwa kuti corruption. Akatu ndi ka 67 billion kanapita ku state house kaja ndikamene anthu akusavukira. Musatengeke nazo zimenezi a Malawi. A Malawi ndife anthu omvetsa chisoni kwambiri anthu osusuka. tikangomva kuti ati taitira pulezidenti akuyitana basitu kunyamuka ndithu kukasamba madzi ozizira m'mafiri koloko ndalama yace yokalandira kumeneko 50000 ndizomvetsa chisoni anthu akuMangochi kuZomba kuChiradzulu kwa Mayaka kwa Jali kuBalaka mu Lilongwemu Kususuka ku Chiponde uku ku Monkey Bay ziko la pansi ziko la Malawi ziko limene ndi lopempha koma asogoleli aja akuzitenga ngati ndi olemela kwambiri ndalama zimenezi mukuwononga inuzi 40 million pa siku 25 million pa siku zimenezotu zongolandira nanga za mma hotel nanga za mma galimoto mpakana ndithu a police afika popereka ma Tata awo a army ma Tata awo kumakanyamula anthu mafumu kumapita nawo ku kwa president hmm. koma akuluakulu ziko ilili Dziko ili ndi lotembereredwa koopsa. Kuyang'ana mavuto amene ali mu zipatala, mavuto muli, muli mavuto mu zipatalamu, even olo zomwezi za x-rays mu zipatala zina mulibe, mankhwala mulibe. Kuyang'ana misewu, munati muone misewu ya mmizi even olo ku Thyoloku mukamapita ku Masambanjati kuli chigumukire china chake choopsa kwambiri chimene Chimenechocho ngati sichikonzedwa msangamsanga, muzamva kuti ku, ku Thyolo ku Masambanjati, msewu wa Masambanjati, tikamapita kwawo kwa Adalise, Adaliso Kabambe uko, kuli chigumukire paja kumene kuja azungu anatenga kwabwino ndikuwasiya anthu okudawo ku, ku pompho kwina kwache kumene amazalako nandolo ndi nthochi zawo zinatha zija. Kumeneko muzamva kuti kumenekoko anthu afa ochuluka. Tikamakupatsani ma warning wa sikuti timangonena nthawi zina mulungu amakhala atationesa zinthu mmene nnakuuzirani kunena kuti komatu pa nyanja ya Malawiyi siku lina pazachitika zoopsa anthu azafa boma ili latanganidwa ndi kuba malo mokuti agule mwina sitima zabwino kukonza miseu even azimayi oyembekezera kumenekoko ku Thyolo akuzunzika kwambiri pa chipatala cha Thyolo ndiye kuli mavuto azaoneni. mu zipatala zosiyanasiyana even olo ku Queens kumene kulibeko ndithu zipangizo zokwanira lero ndalama ndi izi mukungofupa kwa anthu ndipo ati anthu azikuchemererani ati anthu azikuonani ngati ndinu nthu- munthu wabwino koma funso likhale lonena kuti kodi zaka zonsezi inu Amalawi ndalama mmalandira kwa ndani bwanji samakupasani ndalama nthawi yonseyi Awatu ndi mafunsotu okuti muzizifunsa inu a Malawi makamaka inu osusuka. Muzizifunsa kuti kodi munthu ameneyi ndi munthu wa mtundu wanji? Komanso mbuyomu mwawaonapo ma president. Inuyo mukukumbukira nthawi ya Bakili Muluzi. Munamuonapo Bakili Muluzi akumaitana anthu ku state house kuti azikalandira ndalama? Munayamba mwamuonapo Bingu akuyitana anthu ku state house? Munayamba mwamuonapo Joyce Banda akuyitana anthu mu ulamuliro wache kuti tiyeni muzikalandira ndalama muzikagona m'mahotelo? Mungoziwiratu kunena kuti ameneyi chiseko chamupana, boma ilili kuteroko anthu amenewa sakufuna kutuluka and akupanga ma plan onse okwanira kupanga even gulu la zigawenga kuti lizichita attack anthu amene ndi a opposition aziapha and inu a opposition ngati simugwirizana ndikufuna ndikuuzeni date ili mulisunge nonse muzaphedwa nonse even ndi ife tomwe ma activist. So kayilowo tili ndi a opposition amene masana amakhala a chipani chawocho usiku amakhala a mcp ati anapangana kunena kuti ah nthawi ya zisankho izakakwana azawapanga zothekera kuti dera lawolo kaya ndi a ku Mulanje kaya ndi a thyolo kaya ndi a zomba kaya ndi a machinga amenewo azawawinise kuteroko ma mp ambiriwa musaaone sali ku zipani zawo amakhala ku zipani zawo masana lero mwatanganidwa ndipo kuli zipani ziwiri zosusuka kwambiri zimene sizikusatira democracy chipani cha mcp komanso chipani cha dpp kuteroko uku kujeni kud- ku- ku Dowa Ngala uku angosankha mbale wache wa president makandidesi onse kuwasiya ku Ngala ku Dowa uku komanso inuyo a dpp mwatanganidwatu ndi mapulayimalezi pakana lero simunamalize Muku, kuli ma disputes ambirimbiri chifukwa zija tinkakuuzani zija kuti anthu akukondera anthu ena kulandira ndalama koma ine ndikamanena paja mmanditenga ngati ndine wamisala. Lero kuli zii ku dpp kuja. Mwina Gangata yemweyutu akamapangisa misonkhanotu koma inuyo ngati president a Prof. Arthur Peter Mutharika ngati president kuli zii. Nthawi inoyo mwasala ni mezi yochepa abale anga mwasala ni mezi kaya ndani itatu yeni yeni bose si itatu malo mukuti nthawi zino mukanasiliza ma primaries ma dispits wose amene alipo muwakonze muwambe kupangisa misonkhano komanso nose mukhale pansi limozi a utm mkati kukula mitima kukula mitima ha? zoona aliyense akhale president komatu ndiye muzaphesa amalawi chifukwa awa ndiye ali rede tu sitayilo imene akubweresa iyi ndija imatchedwa ya Rwanda Rwanda ya zimbabwe zimbabwe kuzakhala kunyenya anthu azachita kubwerera pa nyumba kunena kuti iwe paja ukati bwanji si iwe winiko iwewe kumenyana nane koma nanga siine nane ndine oopsatu pajatu koma ndikungokunenererani inuyo olo ine atandipha no problem koma ndikunenerera inuyo abale anga abale anga azipani zosusa mawu awa ndi awa ndikulankhula deire mwana osalira lira amafera kunsana mwafatsa kwambiri a opposition anzanu akukutakatani tabwerani pamodzi muombole dziko muombole dziko Dziko ili limene anthu akumapita kumakanganirana sugar, minister agwire ntchito bwanji, anene bwanji minister-yo mumbayo anene bwanji koma anthu akusungabe sugar. Anthu akupangabe za chinyengo mu dziko lomvetsa chisoni. Nkhani yathu ya lero yayikulu kwambiri ikupita kwa minister Khumbize Chiponda. Khumbize Chiponda wa ku Kasungu, uthengawu ndi wanu. Ndikufuna amayi mukhale ndi surprise visit. Mupite ku Bwaila Hospital mukaone mmene anthu akuzunzikira kumeneko makamaka azimayi oyembekezera akachoka ku labour ward ndi kuchoka kumenekoko atabereka mwana kupita ku nyumba yodikirira, ward yodikirira mwana akabadwa. Kumenekoko azimayi akupangidwako nkhanza koopsa. ndipotu nkhanza zimene zili kumenekoko inu azimayiwo angopitira kukunena kuti nanga si tikuyenera kuberekera kuchipatala koma azimayi oyembekezera akuzunzika koopsa achiponda inu tapitani mukaone ku bwaila hospital kulibeko matoileti toiletiyo a- a- ana a- ziliko zo matoileti koma amawase- amawaseka kuwaseka ma toilet wo ati samafuna zinthu zauve nde amaauza azimayi kuti azituluka panja ulendo wautali kumapitaso panja ku ma toilet akuchipatala apanjawo onyasa ngati yawo amaauza azimayi kuti mwazikhala aukhondo nanga kumene amapitako mwana akapita kumeneko samutengerako matenda? kulankhula nawo makilinawo amangolankhula zamwano Olo kuti muimbire foni ku Ombudsman, Ombudsman yache ndiye manyaka enieni, amangokalipa. Ku Bwaila Hospital kuli uve koopsya. Inde uve uli mu zipatala zambiri. Koditu m'Malawi munotu zinthuzi zimangokambidwa pa wailesi. Tizikhala ndi ukhondo? Eee chani chani koma tapitani pa ground po mukaone. Mukaone abale anga, bwerani ku Bwaila hospital a minister mukaone uve uli kumeneko komanso nkhanza. Azimayi amabereka mosiyanasiyana, ena amaberekera operation, ena amabereka koma ali ndi mavuto osiyanasiyana ama amayenera kuti aziyenda pafupi ndi kuthandizidwa ku chipatala konko mu toilet konko koma kumawauza kuti ayi ma toilet amenewa anatiuza mabwana kuti tiziwatseka. Ndiye tsopano ndiye chipatalacho mmachisegulira chani? amalawi tiyeni tizikondana tizikhala ndi umunthu Tizi- izizi sizikuchitika pa bwaira pokha iyayi muzipatala zambiri azimayi amapangiridwa nkhanza ena amwina akamabereka kumanena kuti kumene ukagona ndi mamuna akoyo unaliko ndi ine pano tazingobereka kumeneko usandinyansenso iya mwinanso mwana uja ndikupitirira ku malawi kumeneko Koma mukaziyang'ana zonsezi ndi nkhanza, ndi nkhanza, mkwiyo wochokera ndi ulamuliro umene ukuyendera. Ndi chifukwa chake timanena nthawi ndi nthawi, kunena kuti, ulamulirowu si ulamuliro wochokera kwa Mulungu. Ulamulirowu ndi wochokera kwa Satana. Ulamulirowu ulibe grace. Olo mukaone ku police kumene, ma promotion akungopangana okhaokha. And ndi zomvetsa chisoni kunena kuti ana amene angobwera kumene. ndi amene akuchitidwa promoteditu. Munthu mwina wagwira 27 years ku police koma ukangomveka kuti iwe ndi wa Mulanje, Thyolo, Mangochi kapena ndiwe wa mpoto sungapatsidwe promotion. Olo ku prison kumene sungapatsidwe promotion. Olo ku army kumene sungapatsidwe promotion akumaperekedwa promo- akumachitidwa promote ndi ana ang'ono ang'ono amene akufuna kuteteza zawo. Koma mukamaliteteza zikoli, mukamapanga zokuti muzabere zisankho, muzizaganizira sogolonso la ana anu chifukwa inu muzaona ngati mukupanga chipongwe anthu aku mpoto, kupanga chipongwe anthu aku southern region, mukuzipanga chipongwe nokha. Pamene tikupita kovota abale anga muganizire nonse Muganizire kuti kodi sogolo la ziko lino ndiliti? Munthu uyuyu uyu tikampasaso 5 years ina lizakhala ziko kapena lizakhala jahena? Anthu amtundu wanji awawa anthu awawa ndi anthu ovuta kwambiri anthu osakonda ziko lawo vuto lakuno ku Malawi kuteroko ena amangochemerera mu chimbulimbuli kunena kuti amene uja ndi waku central region president uja ndiye ineso ndi wakonko ndikamvotere oo! Tapitani ku central region ko mukaone mmene anthu akuvutikira, mmene anthu anthu mmene akulilira ku central region, mavuto osiyanasiyana. Ndiye ndikufuna ndikupempheni kunena kuti pamene mukupita ku chisankho samalani, komanso inu a opposition kuteko iyi ndi nyimbo yanga ya daily, muzalira mfe, muzalira, muzalira mwafasa kwambiri anzanu akukutakatani, even zimenezi zonyamula anthu kumapita nazo ku state house ko. zinayamba pang'ono-pang'onotu ku lilongwetu ndizi zakhamukira somano ku mangochi zikachoka kumeneko mwina zipita ku blantyre ndiye ku southernso region ndiye kuli manyaka anthu osusuka anthu olira anthu kalekale ife tinkadalira ndirandi tinkadalira bangwe kuti kumeneko kumenekoko sikwamasewera koma ayi Anthu akangomva nkhani ya ndalama asusuka. Muzaphesa nazo ana. Anthu akuzunzika kwambiri muno m'Malawi. Muzazunzisa nazo ana izi ndipo pakufunikira mapemphero ochuluka kwambiri. Anthu muziyasa makandulo daily ndikumapemphera. Kuchokera pa 10 June pano yasani makandulo mochuluka abale. Mwambo umenewuu ukangotha wa ku ujeni ku Nsipe-ku tiyeni makandulo asazime. Mulungu aliyang'anire dzikoli chifukwa mavuto a 5 years zina anthu azafa zuwa liku likuyaka Bon Kalindo the DC mwana wowopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from Njedza village